ọ wụrụ ọjị m ka m ji wụrụ ose ọjị m ka m ji wụrụ mmanya ọkụ m ewere ajụcha ụtụtụ chi efuo chi efuo agụ ụzọ agụpụ ọnụ kpunjie ka agụ akọnarị m egbe bere ugo bere nke sị ibe ebere nku kwarie ya ọbịara egbu m ga-egbu onwe ya ọ wụrụ ajọ ekpere anyị ga-adị ka echi echi adị agwụ agwụ anyị ga-adị ka mmiri mmiri enwe iro onye a hụrụ taa sị hụkwa ya echi nke anyị ga-eri ga-abịa nke eri anyị gbata aka anyị gbuo n'aka nri mma anyị gbuo n'iru mma anyị gbuo n'azụ mma ebe ọ bụla anyị gburu mma mma ọ dịgoro anyị na mma dịrị nwunye anyị dịrị agbata obi anyị dịrị ụmụnne anyị niile na mma dịrị five eastern steeti na mma dịrị six Niger Delta steeti na mma dịrị naijiria niile na mma ka m kwuru ka o rere ka m pụtara taa m zụọ ahịa m zụta ego ọrụ ọwụna bịara m n'aka m rụọ m rụta ya ego apụta ụkwụ m ji bịa Abuja ka m ga-eji naa m na-ana m eburu ụgbọala laa ee eh, abandon project m nwere na vileji ma n'Abuja ebe a ee eh, Chukwu Abiama ga-enyere m aka m arụchaa ya

ọ wụrụ ya nke a ka e si mee omenala na-emekwa na mbụ na-emekwa na abụọ na-emekwa rutekwa ugbu a ya na-agara ndị omenala si n'ala Igbo anyị mma na ndị sikwa na mba ọzọ dịkwa iche iche matara ghọtakwa ihe dịka Chukwu Abiama ghọtakwa omenala ndị pụrụ iche ọ ya dịrị gị na mma chief ka m jụọ gị ọzọ dịka ihe a niile anyị ga-ahụ na Naịjirịa na-agbaghara aghara a na-eme ekwere m ekwe m ekwere m ekwe m na Naịjirịa m na-ajụ ọ ga-adị mma na a haziri ala naijiria hazie omenala jikọ ala naijiria a kpọrọ konstitushọn hazie ya anya ọfụma ka ọ wụ na a sị na ndị ọbụla ka ịwapụ onwe ha ndị biafra ndị oduduwa were nke ha ee ị hụ etu ihe si wee dị ọ bụ na ọ ga-ekwe ụmụnne m ndị awụsa na ndị fulani anyị na ha nọkọrọ ma ndị yoruba ọ bụ na ọ ga-ekwe anyị mee anyị etikọ aka ọnụ bulie obodo anyị wụ naijiria elu maka echetara m mgbe m dị ntakịrị ọ na-awụ ị gaa obodo oyibo gaa ala bekee gụchaa akwụkwọ ọ lata nga ọrụmọrụ mgbe ahụ mpụ na aghụghọ adịghị ego ndị bekee wụkwanụ dọla ma pound sterling 1 dọla wụ 75 kobo 1 pound sterling 1 dollar 65 kobo 1 pound sterling 75 kobo emegidezi emegide ụmụnne m ndị awụsa na ndị fulani na ndị yoruba ha jizi eziokwu wee gwa anyị ọ wụrụ sọsọ anyị nwawa ụmụaka igbo na-akpakọ na-arụkọ na-edozi obodo anyị dozicha obodo ha arịgoro n'elu sị na ọ ha ga na-achị ha chịkwanụ ha emewe anyị ọchịchị nchigbu anyị wee sị mba na ọ wụ na ha achọkwanụ ka ọchịchị rute anyị aka ma ọ ka a na-achịkọ ya ọnụ etu ọnwụna eshi wee bata eke ọchịchị ahụ ọnụ o zuoro onye ọnwụna zuoro onye ukwu zuoro onye nta ọ ka mma na onye ọnwụna agbasara biafra agawanụ ndị yoruba oduduwa agawanụ ndị awụsa ha chọ ịwụrụ naijiria ha wụrụ gawa ihe adị mma maka a na-awụ ọ na-ewute m na ọ na-awụ enweghị obodo na-enweghị ihe chineke ji wee nye ha ha ga-eji rie nne n'ọnụ ya ana chineke nyere ndị niger delta na ndị Igbo oil sị anyị were riri mee anyị na-akọkwa ugbo Chineke nyekwara ndị ugwu gold nye ha tin nye ha tantalite nye ha britmet nye ha silver ihe niile nye ha copper nke wụ na Zamfara ha ji copper mana ọ na-ewute m ha bịa ha nwa wụ ndị alhaji ha na-eri ya illegal ha richaa illegal ị nụ na Boko Haram jere ebe a jee capture ọ wụrụ ebe gold na tantalite nọ ofu alhaji akpọrọgo ha a capture ebe a na-eriri ya mana ọ wụrụ oil nọ na south east na niger delta ọ wụrụ national cake so ọ ga-akakwa mma na ha mepekwere nke ha ahụ ka ọ wụrụkwa national cake ha erizina ya illegal na ọ dịghịkwanụ mma na mmegbu ka ha na-emegbu ndị ọzọ wụ ndị igbo na mmegbu ka a na-emegbu ya dịka m si jụọ gị na mbụ o nwekwa ihe i kwuru n'isi mbụ ị sị na ndị emechacha ọchịchị na ọchịchị dịbu mma na mbụ mana kịta ị sị na ndị awụsa na ndị yoruba na ndị fulani achị ya ọchịchị nchigbu ọ pụtara na ndị igbo esoghị na-achịkwa ọchịchị nchigbu a ka ọ naanị ndị a na-achịgbu anyị maka atawa ọkụkọ e, ata egbe buru ọkụkọ atakwa ọkụkọ buru ụmụ ya gbana nwụ ji ya mana eji azụ akwachi ọnụ oke onye ọwụna pụtaranụ ihe nchigbu ebidokwanụ taa o bidoro since 1950 60 67 eleta anya asị ọchịchị nchigbu a na anyị achọzi ya ka anyị dọkara lawa onwe anyị ha bịa lụso anyị ọgụ gaa tụọrọ ndị mba ọzọ ashị ha bịa gbube anyị tụkwuoro ụmụnna anyị ashị na ha na-ekwekọta n'ofu ihe wụ ndị nọkwanụ anyị nso ma ndị benue ma ndị plateau ma ndị kaduna ma ndị kogi ha bịa gbube anyị ha egbucha anyị anyị ewere n'onwe anyị na awụ ndị emerigoro emeri maka ha sị anyị no victory no vanquish mana anyị ekweta ewere na awụ ndị emeriri emeri jee kpaa anyị n'azụ nye anyị oche azụ mana nsogbu adị oche azụ ha nyekwara ha nwa ji obu oche ihu anyị nwa bụkwa oche azụ pụtakwa anyị emekwa ihe dị ihu ha na-amụrụkwa n'aka anyị nwa kọbọ kọbọ ha nyere anyị anyị were ya baa ụba zụchikwa naijiria niile zụkwara ha akwa nye ha ha na-eyi mekwa ha mara ihe ịnechakwa enwekwara ndị ugwu nọcha n'ime ahịa a na-asụzi igbo anyị zụrụ ha ha bịa ha asaa ahụ ọfụma dịkwa ka ndị be anyị anyị zụrụ ha so ị na-anya ọ ga-aka mma ndị igbo a na-egbu a na-emegbu anyị emegbu maka enwee ebe dị mma ekwesịrị inye onye igbo ọ ga-arụ ọrụ ọfụma ọ kara ha mma na ha were ya nye onye awụsa ma onye fulani ma onye yoruba ya chịba ha gaa ebe ahụ ihe ha ga na-eme ka ha gwụ iwe n'akpa ha ọkwa sọsọ ụmụaka igbo bụ ndị na-awụ ha pụta onye onye- nwa igbo pụta na mba ọ kpata ego na mba onye igbo nọrọ n'ugwu awụsa nọrọ ihe dịka kaduna ma ọ lagos o bu ụzọ kpata ego ọ wụrụ there ọ rụọ ụlọ elu rụọ ụlọ ala before ọ gbadata be nna ya bịa rụọ so ha emega ya jọọ mara ihe ndị nke kịta awụzị onye kpata ya ebu ụzọ nazie be nna ya jee dobe ịghọtago akụ ruo ụlọ amara onye kpara ya akụ ruo ụlọ igbo igbo n'ama egwuregwu amara onye kụrụ ya aha m wụ chief ugochukwu boniface nwiwu ugogbuzuo ọchake nke izi na kabusa kingdom na kabusa kingdom ugogbuzuo ọchake ọchake kee ngalaba i si n'ala igbo esi m ngalaba imo steeti wee bịa ebee n'imo steeti ka i si esi m awụ m nwa afọ isiala mbano ugiri ụmụduru arọ ugiri nna ugiri nna kee aha ezinna gị aha ezinna m ndị nga nwiwu ndị nga nwiwu esi m na nwiwu family wee bịa ee bịa na egwuregwu ee biko ka m jee nke a, mgbe ị na-eto ọkwa ịgọrọta akara aa ka m jụgazi ka nke a asị ka ekwuo na asị na a na-alọ ụwa alọ kedu onye ị ga-alọ nwa ụwa ya onye ọ dị m- dịka onye ị ga-achọ ka ọ lọrọ gị ụwa M- dịka ma onye mere ihe dị gị mma mgbe gara aga maọbụ nne maọbụ nna ị gbakọchaa sị mba na ọ ga-adị mma na nne m ma nna m lọrọ m ụwa ma nwanne m nwoke ma ọ gbara ma onye dị otu a ma onye ala bekee onye ọwụla ọ wụ lọrọ gị ụwa kee onye ọ ga-adị ka ọ lọrọ gị ụwa n'uche m
n'uche m ọ ga-adịkwa mma na a lọ ụwa ọzọ ka m lọọ ụwa na ngalaba ahụ m si wee pụta wụ ngalaba nwiwu ebe m amụtala nwoke mụta nwaanyị m ga-alikekwa a na-amụ m esikwa na ngalaba ahụ mụọ m maka ala Igbo atọka maka na ala Igbo atọka ala Igbo atọka gwogwo mana ọkwa na a na-asị na a na-alọ ụwa kee onye ọzọ ị ga-eche onye ị ga-achọ ka ọ lọtara gị ụwa mba dịka onye ị ga-achọ ka ọ lọ ụwa E, kee ka m ga-esi ekwu ya achọrọ m ka ịghọta ihe m chọrọ ịkọwara gị onye ị ga-achọ ka gị nwa lọrọ ya ụwa lọrọ ụwa ee amụtakwara m di ọkpara amụtara m di ọkpara ewezụga di ọkpara gị nwere ndị a jụrụ ha sị na achọ ha lọ ụwa ọzọ na achọ ịwụ Dangote ụfọdụ sị na ha chọrọ ịwụ Bill Gates Dangote wụ onye Hausa Bill Gates wụ onye ọcha a sị ngo ala Igbo atọka m ga-alọ ụwa ọzọ m ga- m ga-achọ ka m lọta ụwa n'ala Igbo n'ebe n'ala Igbo
ebe ahụ e si mụọ m n'Ugiri nga ahụ e si mụọ m ka m ga-alaik ka m si lọta lọtakwa ụwa ụwa ọzọ Ee, biko n'ime nwoke na nwaanyị ke ndị ka atụ asị
ei ewe ụmụ nwaanyị a na-asịka ụmụ nwaanyị na-asịka ụmụ nwaanyị na-atụ ashị gwo gwo gwoo gwoo o tinyere ya gwoo gwoo gwo gwo gwo ụmụ nwaanyị na-atụ ashị gwo gwo ihe ha na-atụ ịzụ a, ụmụ nwaanyị ashị juru ha n'ọnụ ashị juru ha n'ọnụ karịa nwoke ka m jụọ gị nke a mpa gị na mma gị ke onye ka atụ asị taa mma m tụrụ gwo gwo na karịa mpa m Igbo Igbo sị na mma ya tụrụ gwo gwo karịa mpa ya unu anụna ya ka m jụọ gị dị ka nke a ọkwa ị gara ọta akara ee gụọrọ anyị a b ch d Igbo si na a ma ru na z ya a- n'aha nke e- eziokwu eziokwu o teela m chefuru ya, mana m ga-agụ m ga-agụli nwa m ya ga-agụli ebe ọ na mgba m ruru a b ch d e zefingo otu a ka ọ ga-aha anyị n'ama egwuregwu taa ndewonụ Chief Engineer Barrister Doctor Architect Pastor Professor Prophet Lieutenant Colonel General